Adakanika kulilira mumtima Mumderanji misozi imangotsika ndipo zitamuthina koposeratu adawataya mawu mwana wamkazi. Ndinakulakwira chani Malita ine? Ndinakulakwira chani Malita kuti undipange chonchi? Unakangonena pamene ndinakulakwirapo Malita ndikupepese. Malita iwe! Kulira uku kudamvetsa chisoni anthu ochuluka amene adali panja. Koma Marita ndi mamuna wa Mumderanji sadaonetse kukhudzidwa kwina kulikonse. Ndipo mzimayi wina amene amacheza naye bwino Mumderanji, amene nyumba yake inali kuseri kwa nyumba yawo, Adathamanga ndi kumunyamula Mumderanji. Adamugwira mkono ndi kumutengera kunyumba kwake uku akumulimbitsa mtima ndi kumugwira paphewa pake. Ndipo anthu amene adali panja mmalo momuseka Mumderanji adayamba kuyankhula zonyoza kumunena Marita pamodzi ndi mamuna wake. Ndipo a landlord apamalopa Adathamangitsa khwimbi lonse la anthu limene lidasonkhana kudzaona zozizwazi. Apa nkuti Mumderanji ali mu nyumba ya neba wake ndipo adagona komweko. Koma usiku udamukulira kwambiri Mumderanji. Tulo limakanika kubwera ndipo adali ndi mafunso ochuluka amene adali nawo m'mutu mwake. Ndi chifukwa chiyani. Bwenzi langa lenileni lomwe ndinalikhulupirira landipanga izi. Mamuna wanga ndimamulakwira pati kuti afike kuti pa akazi onse mpaka akatenge best friend wanga? Adalibe mayankho Mumderanji ndipo misozi imangotsika akufufuza pamene iye adalakwitsa ngakhale kuti samapapeza. M'mawa mwake Mumderanji adathokoza neba wake pomusamalira. Ndipo adamuuza kuti ayenera abwerere kumudzi, akayang'anire amayi ake. Apa n'kuti Mumderanji sankaonanso chifukwa chokhalira mumzindawo. Amaona ngati abanika. Amangoyenera abwerere kumudzi akakhale ndi amayi ake, mwina mtima wake ukatsika. Atafika kumudzi, Mumderanji sadawauza amayi ake kalikonse. chifukwa amaopa kuti angawamalize ndi nkhawa. Ndipo masiku angapo atatha, amayi ake a Mumderanji adayamba kupezako bwino. Izi zinabweretsa chimwemwe kwa Mumderanji. Ndipo tsiku lina Mumderanji adaganiza zowafotokozera amayi ake nkhani yonse mmene idachitikira ku banja kwake. Ndipo atawauza. Amayi ake adamva chisoni ndipo adamulimbikitsa mwana wawo kuti asataye mtima, akhonza kuyambiranso. Ngati Mulungu wamusiyira moyo ali naye cholinga. Pamenepa mpamene Mumderanji adazindikira ndi kukumbukira kunena kuti Chikondi cha Mulungu chiposa chikondi chonse cha padziko lapansi ndipo bwenzi lenileni. ndiye Mulungu. Ndipo adalimba mtima ndi kunenetsa kunena kuti salola mavuto a moyo wake, kusokonekera kwa banja kwake, kukhumudwitsidwa ndi mnzake kuti kuononge moyo wake. Kuyambira pomwepo, Mumderanji adayamba ulimi kumudzi komweko ndi amayi ake. Amalima masamba osiyanasiyana, mbatatesi komanso mbatata ndipo zonsezi amazitumiza kutauni kukagulitsa. Pamwamba pa chimenechi adatsegulanso kabenchi kamene amaikapo zipatso zosiyanasiyana, mpakana anthu adafika pomapaitana kunena kuti pa zipatso, popeza kuti Mumderanji amaonetsetsa kuti akhale ndi chipatso china chilichonse, ndipo zinthu zimamuyendera, ndipo Mumderanji nthawi zonse anali wosangalala. Koma kutauni, kutauni kumene kunali mamuna wa Mumderanji, ndi Marita zinthu sizimayenda bwino. Mwamuna wa Mumderanji anayamba kuzindikira ndi kusiyanitsa kuti Marita sali ngati mkazi wake Mumderanji. Popeza kuti Marita anali wosamva, amatukwana, samamuyankhula mwa ulemu komanso samasamalira pakhomo. Sanali wachikondi. ndi kuleza mtima ngati mmene amachitira Mumderanji. M'nyumba munkakhala monyansa nthawi zonse. Komatu izi Marita amapangira dala. Apa n'kuti anali atazindikira kuti mamuna wa kumaloto kwake si ameneyu. M'mbuyomo, Mumderanji akamacheza ndi Marita zimaoneka ngati kubanja kwake amakhala mosangalala. Amamunyadira Marita kuti mwamuna wake amamukonda, amabwera nthawi yabwino ndipo ndalama zake samabisa. Ndipo Marita ankafuna kumuphumitsa mnzakeyu zabwino zimene anali nazo kunyumba kwake. Koma atalanda mwamunayi, mpamene anaona kuti nkhani zonse zija amamuuza Mumderanji. sizinali zoona ayi. Ndiye chifukwa cha kukwiya ndi kuipidwa mtima adangoyamba kupanga zake ndi kumamuonetsera zamwano. Kumbaliku nkuti manebazi akumuseka Marita mopanda chisoni. Angakhale kumsika anthu amangokhala kulozerana, wolanda mamuna uja ndi uyo, amene anatenga mamuna wa mnzake uja ndi ameneyu, munthu woipa. Ndipo anthu a m'derali samamulola Marita kulowa nawo mabanki m'khonde kapena magulu ena aliwonse amene azimayi a muderali amachita. Apa mpamene Marita adazindikira kuti tsopano chule wadabwa mudambo mwake momwe. Ndipo zovuta zidapitirira kuchitika. Mwamuna wake amabwera usiku nthawi zonse ndipo adasiya kudya zakudya zimene Marita amaphika. Zitafika pothina, Marita adamuimbira foni Mumderanji ndipo adamufunsa funso limodzi. Ndi chifukwa chiyani unkandinamiza kuti mwamuna wako ndi wabwino? Adafunsa funso ili ali wokwiya, mtima wake ukufufuma komanso misonzi ikutsika. Ndipo Mumderanji adangodula foni atazindikira kuti mawuwo anali Marita. Ndipo patatha miyezi ingapo, Marita adayamba kudwala kwambiri ndipo atapita kuchipatala adapezeka kuti ali ndi kachilombo koyambitsa matenda a HIV. Apa mpamene adazindikira kuti mwamuna uja wamupweteka. Adayamba kulira ndipo adazindikira kuti adamuchita chipongwe mnzake yekhayo. amene amakhala naye mu nyengo zonse. Atangochoka ku chipatala, adangofikira ku nyumba ndi kupakira zovala zake zonse ndi kumapita ku mudzi kwawo. Ndipo atafika ku mudzi kwawo, atawafotokozera makolo ake zomwe adamupanga mnzake Mumderanji, makolo ake adamulangiza kuti amuimbire foni Mumderanji ndi kumupepesa. ndipo adagwiritsa ntchito foni ya makolo ake. Mumderanji popeza kuti anali ndi mtima wofewa komanso wachikondi, adamukhululukira mnzakeyu koma adanenetsa ndithu kuti sangabwereranenso kukhala ma best friend. Apa kunali kutheratu kwa ubwenzi wa pakati pa Marita ndi Mumderanji. Aliyense adayendera njira yake kuphatikizapo mwamuna wake popeza naye anali atabalalikiratu ndipo amangopanga moyo wokhala ngati galu wopanda kwawo amene amutaya mosayembekezekereka. Ndipo mwamuna uja amanyozeka kwambiri mu derali Marita atamuthawa. Apa mpamene adaphunzira kuti adapanga chibwana, adaononga banja lake lokongola. Mulungu adamudalitsa ndi mkazi wabwino Mumderanji koma adaphwansula yekha. Adasanduka chitonzo mu mzinda wonse. ndipo anthu akamalangizana za mabanja amamugwiritsa ngati chitsanzo ngakhale kuti munderanji adakumana ndi nyengo zovuta chonchi sizidasinthe mtima wake adapitirira kukhala munthu wabwino wachikondi komanso wachilungamo apa ndiye pamathero pa nkhani ya mabesti alizana zikomo